echiri m o tere ntawara ndị Igbo afụ n'obodo a mana bụ ihe m bịara ikwu n'ụbọchị nke taata achọrọ m ịgọzi ndị Igbo ọha na eze Biafra Igbo niile bụ Igbo bi na South Africa n'ụbọchị taata abịa m ịgụ ana m agụ arọ mana m ebido ebe a wee bido ịgụ arọ dịka omenala Igbo si wee dị ọ bụrụ o gbochi m ij- ana ana m ejesi ụka ike o gbochiro onye na-eje ụka ije ụka Eh? o gbochiro ihe ọbụla ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme mewe na gị na chi gị ekwu mana omenala ya ma- ọ maara agaghị ama bụrụ eze igbo maka na onye enweghị ego ada aṅụ garị nye mmiri banye onye enweghị ego ada aṅụ garị bụ na onye abụghị eze ada agụ arọ onye echiri ọzọ onye echiri chief ada agụ arọ eziokwu onye enweghị palace n'ebe throne dị ada agụ arọ eziokwu ka ọ dị ọ ya ka m ji si na onye enweghị ego ada aṅụ garị ada ga ma bụrụ eze n'obodo a na-achị Gauteng na-achị ndị Igbo niile na-achị Nigeria niile as paramount king of Nigeria abụ m eze ndị Igbo South Africa ị chọọ ije chie nke gị ndị ga-echi gị chie gị asị m mba kama na ụkpana okpoko gburu bụ ntị chiri ya nwata jụta ebu ọ gbakasị ya arụ ee anyị weburu ihe a zị ka ebe a na-enwe aṅụrị mana afụrụ m na adịgo serious m were bagharịa mụ na ọ bụghị otu m si kwado last year ka m si kwado this year na unu ga-afụ na m bụ ndị mmụọ maka na onye fụrụ ndị mmụọ ma na otu a ka ndị mmụọ na-adị ma ndị mmụọ ozi n'ụbọchị nke taa dara m ga-adị otu a ị nee m anya gburugburu ị ga-afụ na m chapụrụ achapụ ka ndị mmụọ ihe m bụ bụ oke mmụọ esi m ala igbo eje adị m ezo ezo nnukwu oke ọjị ka m bụ osimiri sị na ya ada atụ ụjọ onye ga-eri elu kama na onye ya ga-eri ka ya ja onye ya ga-eri na-atụ ụjọ Na-atụ ụjọ. na ọ ihe ya ji bụrụ osimiri Em, ka ọ bụ etu a na ka m wee kpọkuo ndị m na-akpọ ka ha bịa were choro anyị wee gụọ arọ a biko a sị na m ebidoghị otu a ama gụọ arọ a gụọ ya ọfụma ma ndị niile na-agba egbe na-eziri ezi n'obodo a ma ndị niile na-atụ mmadụ ibe ha eke n'obodo a especially n'ala abatị na aga m atọ ha ihe niile a ihe ọma ga na-eme na ndụ anyị n'obodo a esi gị eze nwaanyị bi n'ọhịa eze mmiri nwaanyị mmiri agbara mmiri agbara ndị enu ndị ana ndị mbụ ndị egede nna nna anyị ha ọrụ obosi igwe ilu ibe bịanụ gbata gbatanụ bịanụ na m na-agọrọ ndị nna nna ha na obodo nna onye ọbụla n'obodo a bụ onye igbo ala biafra ala biafra anyị enwego na biafra na anyị enwego biafra na anyị nwe mmeri m wee sị gị biko nne nwaanyị bi n'ọhịa anụnụ ebe anụnụ ebe anụnụ ebe anụnụ ebe mmụọ mmiri eze nwaanyị eze mmiri eze enu eze ana biko asị m unu bịa taranụ ọjị ise unu bịa tara ọjị na eke unu bịa tara ọjị n'oye ise unu bịa tara ọjị na afọ unu bịa tara ọjị na nkwọ ise n'ihi na e nyere m ekike sị waara unu ọjị ka m wee gaa n'iru n'imezi omenala dịka o si dị n'ụbọchị nke taa m wee sị na ana m agọ ọjị a na-asị ụnụ tara ọjị maka na ọ ụnụ nwe ọjị a taranụ mgbe ụnụ na-atara ọjị a ndị na-agba ndị na-agba m uke ụnụ gbaa ha uke ụnụ bughachiri ha ya azụ ndị na-agbakọ ọnụ na-abụrụ eze ụnụ tisa ha ndị na-agbakọ ọnụ eri ihe na-abụrụ eze na onye echighị echichi na-eme mana m na-asị biko chekwawanụ nze na ọzọ maka na ndị nze na ọzọ bụ ndị isi omenala mụ onwe m bụ member of nze na ọzọ bụrụ onye isi omenala m wee na-asị na enu nke a ya gazienu ee na enu nke a ya gazie ana m asị n'ụbọchị nke tata biko nne nwaanyị bi n'ọhịa ịfụ na nke a chazuru achazu eze nwaanyị eze mmiri ndị enu ndị ana ndị mbụ na ndị nge- ndị egede ndị ichie ndị ichie ndị igwe ndị igwe ndị eze ndị eze ndị okpuru ndị o- ndị ichie ndị ichie ndị chiri ọzọ ndị chiri echichi o ruonu na omume maka na a sị ka ị ma nke a ị mara nke ọzọ eziokwu ee ị gaghị ebi n'ana biri n'enu mba ị gaghị ebunye m nnu wee hakpo m mmiri a na-eme ya eme binienu nụọrọnụ m ọgụ ndị na-ekweha ekwe ga-ekweta ise maka na ọ bụzikwa ihe ụmụaka ka a na-eme Ị- ịma na ị maha omenala jee chọba omenala ị maha omenala jebe be- chọba dibịa enwezikwa onye na-amụ amụ mụ adịghị amazi njakịrị maka na ka a na-ama njakịrị ka a na-ekwu eziokwu eziokwu n'ụbọchị nke tata asị m ụnụ biko nụ,

nenụ ihe ọbara ga na-agbasa n'ụbọchị nke taata ka ọ na-eti ka ndị iro m ga na-eti na-anwụ ndị iro unu ga na-eti na-anwụ nne nwaanyị bi n'ọhịa anụnụ ebe ndị mmiri ndị enu ana ndị enu ndị bụ ndị egede ndị bi na mmiri ndị bi n'enu ana ala igbo ala biafra ala abia ala imo ala enugu steeti ala anambra ala delta ala ebonyi ala rivers steeti ala niile bụ dị n'ala igbo enugu steeti bịanụ ala gauteng ala gauteng ala alberton na ọrịa na m ọgụ a nene